Tá aithne mhór ar ndóigh le fada an lá ar a chuid ceoil agus ar a chuid scríbhneoireachta. I dtús a shaoil, chuaigh sé go Sasana agus chaith sé tréimhse ina dhiaidh sin thall i Meiriceá. Ar a theacht abhaile dhó, chaith sé chúig bliana déag agus fiche ag tiomáint lorraí bainne thimpeall Chiarraí. Sé an chéad fhear ariamh sa domhan é a dúirt liom gur bhain sé im le sluasaid, nach aisteach rud le rá. Tá céad míle fáilte romhat, a Mhaidhc Dainín. Go raibh maith agat, a Mháirtín. Tá 'sam gur mb'fhéidir go mbíonn tú ag inseacht corrbhréag anonn 's anall, ach níor bhain tú an im le sluasaid, ar bhain? Ó, do bhaineas ambriathar, mhuis. Bhain? Agus is minic a shluaisteálas suimint thall i Sasana do Murphy's agus shluaisteálas a lán rudaí, ach b'é an rud ba chrua riamh a bhaineas le sluasaid ná im. Agus sluasaid adhmaid ab ea?

Mairfeadh aon aoinmhid an uile bheac.
Sea.
Cheannóch siad láimh agus ní fhéadfá puinn a bhaint san. Tigim. Ach istigh san áit a raibh tú ag obair fadó sa gCreamery, bhí sé seo. Sea, san uachtarlann, sea. Sea.
Agus ar istigh i gcineál seomra mór a bhí sibh, ab ea? Ó, áit mhór ab ea í, bhí trí chuigeann ann. ha. Bhí dhá chuigeann adhmaid agus bhí ceann stainless steel ansan go dtugaimís an Sputnik air. Agus sé an fáth go dtugadh an Sputnik air, bhí déantús an Sputnik a chuaigh in airde sa, san aer fadó ag an Russian. ha ha. Agus sin é an fáth go dtugadh an Sputnik air. Agus nuair a bhí tú ag sluaisteáil do chuid ime ansin, cén áit a raibh tú dhá chur? Bhíos á chur in airde ar scála.
Chaithfeá leathchéad meáchain a chur in airde sa truss agus gan neamart ná féna bhun. Agus ar as sin ansin as an im sin ab ea a dhéantaí an punt ime? Ó gan dabht, sea. Sea, ambriathar mhuis. Agus sé an t-im ba chrua a shluaisteáil ná an t-im go mbeadh salann curtha tríd, mar chruadh sé. Bhfuil tú ag rá liom go mbeidh tír agus talamh ag ithe ime ar a gcuid aráin uaidh an gclár seo amach nuair a chloisfidh siad gurb é Maidhc Dainín a bhí á shluaisteáil? Ambaiste fhéin, d'fhéadfadh fear níos measa bheith á shluaisteáil, é mar déarfá.
Bhí tú píosa mór ag obair acu, ar ndú? Bhíos.
Bhíos. Chéad bhliain thugas istigh sa déirí ag obair agus as san chuas amach ag tiomáint agus b'shin é. Céard roimh Chiarraí Co-Op ab ea? Sea. B'é seo Dairy Disposal Board. Sea. Agus b'é an bhliain chéanna bhíodar ag déanamh film thiar i gCorca Dhuibhne, Ryan's Daughter. Ó, sea. Agus d'fhéadfainn dul ag obair don bhfilm dá mb'áil liom é. Sea. Ach.

Ana shásúil ab ea í.
Agus cén t-am a n-éireofá ar maidin le haghaidh a dhul isteach ar a rotha? Bheinn éirithe ar a ceathair a chlog agus bheadh leath na bhfeirmeoirí déanta agam sara gcrúfaidís, agus a leath eile tar éis iad a chrú. Agus bheadh m'ualach bainne agam don a hocht a chlog ar maidin, agus bheinn imithe amach an bóthar leis an gcéad ualach. Sea, an mbíodh tú ag bailiú an bhainne ag ceann an bhóithrín, ab ea? Bhuel, bhínn ag bailiú i gcuid de na feirmeacha agus chomh maith is de na creameries. Sea. Bhraithfeadh sé air agus ó cén saghas feirmeoirí a bhí ann. Tá a fhios agam. Agus ansan tréis dinnéir sé sin mo chéad ualach chuas go dtí Lios Tuathail. Bheadh run amach dtí Ballyduff nó go dtí Lic Snámha agus ualach eile a bhailiú ós na feirmeoirí ansan tréis dinnéir. Is ea. Agus cén t-am ansin a mbíodh do lá oibre déanta agat? Bheadh sé seacht a chlog tráthnóna.

Raibh an chúig bliana déag is fiche níos cruaichte ná do chuid oibre i Londain agus i Meiriceá? Mar d'fhág tú óg an carrachán. Bhuel, ní raibh, dáiríre, mar neosaidh mé cad 'na thaobh. Duine is ea mise a dhein obair i mbun mo shuaimhnis. Agus deirim i gcónaí liom féin, cad chuige an deabhadh níl ann ach deich neomat i ndeireadh an lae? Agus fiú amháin go n-oibríos uaireanta chloig fada fós, D'éirínn amach as an leoraí agus bhíodh m'fhuinneamh agam fós. Tuigim anois, sea, sea. Is tá dhá shlí chun oibriú, dul as do mheabhair is tú féin a mharú, nó ceann éigin é a thógaint socair is é a dhéanamh ceart. Sea, ach chasfaí daoine, níl a fhios agam faoi Mheiriceá anois, ní bheadh mórán eolais agam air, ach m'anam go gcasfaí daoine i Sasana ort a bheadh cineál géar agus a bheadh ag iarraidh neart oibre a bhaint asat, nach. Ó, bhí straw boss agam i Southall nuair a bhíos ag obair do Murphy's i Londain. Sea. Agus by God Ciarraíoch ab ea é. Sea. Agus.

Fuair sé bás ceithre bliana ó shin agus chuas síos go dtí an áit i gCiarraí gurb as é chun déanamh siúrálta go raibh sé marbh. Sin é an meas a bhí agam. Ní raibh muintir na n-áiteachaí, a mbíodh daoine as áiteachaí céanna ag obair dóibh, chomh hiontach sin dhá chéile a chuala mé. Ó ní raibh riamh.
Ní raibh. Bhí a lán daoine ó Chonamara ag obair i mo theanntasa agus is cuimhin liom fear amháin, lean sé suas tríd an site é agus ní mór gur bhain sé an chluas de leis an sluasaid.

Léimeas ar an mbád agus chuas trasna dtí mo dheartháir i Londain. Mar dá ndéarfainn leo ag an baile is gan mé ach sé bliana déag, déarfaidís tánn tú ró-óg. Ach nuair a bhíos imithe. Agus cén bealach a chuir tú in iúl dhóibh go raibh tú i Sasana? Ní raibh an fón ann. Dúirt mo dheartháir liom scríobh abhaile. Scríobh Abhaile Anois Ar Seisean Is Scríobh Abhaile Tapaidh A Mham Ná Bac Deaid Bhí Mam Ina Boss Inár dTighne Agus Bhí Is I nGach Aon Tigh Is Dócha An Uair Sin A Mham Nílim I Mbaile Átha Cliath Táim Anseo I Londain Tá Jab Fachta Agam Scríobhfaidh Mé An tSeachtain Seo Chugainn Agus Cuirfidh Mé Cúpla Scilling Chút Bhuel Fuaireas Leitir Thar Nais Óm Mháthair Bríomhar Mór Fada De Leitir Ó Bhligeaird Chirt Thar gríb istigh tu. Dúraís go rabhais ag dul go Bleá Cliath agus tá tú ansan thall i Londain. An bhfuil fhios agat gurb in é an áit a mharaigh Jack the Ripper seachtar mná? By God, bhí fhios agam ansan é. Bhí fhios agam ansan é. Agus nuair a tháinig tú abhaile ansin, as an mbaile ab ea a d'fhág tú le dhul go Meiriceá nó raibh tú, raibh tú ag obair chor ar bith thimpeall do cheantar féin, do.

bó agus asal. Anois bhí ceangal mhór ag Dainín, Dainín Dan ab ea? Bhí sé Dainín Dan, sea. T'athair.
Ní i Meiriceá a rugadh é ach bhí sé ina shaoránach thall ann, a' raibh? Chuaigh sé sall 1921 agus d'fhan sé ann ceithre bliana déag agus bhí sé ina shaoránach de Mheiriceá. Thóg sé amach a pháipéir. Agus bhí sé pósta i Meiriceá sar a dtáinig sé abhaile agus cailleach a chéad bhean air. Ó Uíbh Fhailí ab ea í. Ó muise.
Sea, agus bhí, bhí, tá leasdeartháir agam fós, tá sé ag maireachtaint fós, Johnny, tá sé thíos i Southern Illinois. Ó, agus bhí, bhí, bhí Dainín pósta faoi dhó? Bhí, bhí, agus bhí a athair sin pósta fé thrí.

Agus tá an fáth deiridh gaolta a chur isteach, an fáth deiridh gaolta a chur isteach liomsa i gCorca Dhuibhne, ní fhéadfainn éinne a phósadh idir Dún Chaoin agus Droichead Uí Mhóráin, mar bheadh gaol agam leis na haon diabhal duine acu. Cén gaol anois a bheadh ag an dá chol ceathar le chéile uaidh, meas tú? Chríost, dá chol ceathar, agus ní haon ní é sin ach bhí m'athair mar uncail ag cuid acu agus bhíodar san níos sine ná é. Bhí.
by dad.
Leas-uncail. A chroí, tá sé. Scaipeadh sé, hó, níor mhór duit, níor mhór duit Methuselah a dh'fháil chun a dhéanamh, crann a dhéanamh amach. Ab é an áit chéanna ansin thall a ndeachaigh tusa, nó i ngar dhó, agus an taobh a raibh t'athair? Sea, díreach, mar sin é an béas a bhí againne. An uair sin, bhíodh na haon chlann, b'fhéidir gur New York clann amháin is Bostún, clann eile, ach Chicago ab ea sinne. Sea, agus céard a bhí tú a dhéanamh thall ann? Bhuel, bhíos ag obair do Sears Roebuck. Thógas an saoráid, d'fhoghlaimíos mo cheacht i Londain ó thaobh an construction de. Dúirt liom féin ná raghainn amach go deo arís sa construction. Fuaireas jab deas saoráideach istigh i Sears Roebuck. Chéad jab a bhí agam ag obair ar na docks a thugtaí air, ag folmhú lorries. Sea. Agus fear gorm im theannta is Chríost, cheapas go raibh Béarla ait aige sna Cockneys, ach nuair a bhuail an black man from Alabamy liom, Sea. Is you is, man, or is you ain't? Ó Chríost, arsa mise, caithfidh mé Béarla a fhoghlaim arís. Agus meas tú a raibh an fear dubh, a raibh sé ag tuiscint fear Charracháin go maith lena chuid Béarla? Nó raibh, Fé cheann tamaill, Bhí. fé cheann seachtaine, bhíomar go breá. Agus a raibh, raibh, raibh Béarla maith agat, a raibh? Ní raibh sé ródhona, ní raibh sé ródhona ar fad anois. Sea. Bhuel, bhí Béarla maith ag mo mháthair mar in aice leis an nDaingean ab ea í. Hm. Tuigim anois. Ní raibh sí thiar sa bhfíor-Ghaeltacht, an ea? Bhí Béarla mhaith aici sin. Sea. So, bhí ábhar deas Béarla agamsa. Ach, ach an Gaeilge a bheadh Dainín Ó Sé agus í fhéin a labhairt leis. Agus bheadh Béarla den scoth aige san chomh maith, de bharr Mheiriceá. Ach Gaolainn a labhraídís, nach ait an rud é? Tá, sea, sea.
Gaolainn a labhraídís i gcónaí agus is ait an rud é. Is dócha ná raibh deich focal Béarla agamsa nó go rabhas timpeall le deich bliana d'aois. Is dócha ná raibh. Ní raibh dáiríre, abair. Ach dá gcloisfimíst éinne ag labhairt Béarla, bheimíst ag féachaint orthu. Bhuel, beidh tusa ag caint i nGaelainn liomsa anois arís agus beidh mise ag caint i nGaeilge leatsa sa dara cuid. Agus beidh tuilleadh ceoil againn freisin ar ball beag. Maidhc Dainín Ó Sé as Carrachán agus beidh sé le ceol againn ag tús an chéad leath anois agus tuilleadh seanchais uaidh freisin ach fanaigí linn, beidh muid ar ais théis na bhfógraí seo.

Agus deirimse leat go bhfuil obair déanta ag an mbosca.
Tá. Arb é an branda céanna agus an déanamh céanna agus an bosca a bhí ag Joe Cooley, an ceann glas, ab é? Sé an saghas céanna ach gur ceann dearg ab ea é seo. Sea. Agus an ceann a bhí ag Joe Cooley, D C ab ea a bhí ag Joe Cooley. Sea. D istigh agus an C amuigh. Agus agamsa D D sharp. Ó, tuigim Mar anois. sin é mar dh'fhoghlaimíos iad agus do, Sea. ná bac nótaí, mar dá gcuirfeá nótaí os mo chomhair, is dóigh liom go gcalfadh stick sa hound i gcónaí é. Ab ea, an léann tú ceol? Ní féidir liom ceol a Ní féidir léamh. leat ceol a léamh, Ach sea. is féidir liom ceol a scríobh, im tslí fhéin, Ó, b'in an chaoi.
uimhir an chnaipe Agus, ar ó, an mbosca.
á, tuigim, sea.
Agus Cros don bpress agus líne don draw. Á, tuigim. Agus is féidir leat ceol a sheinnt, bail ó Dhia ort go maith agus go raibh maith a't faoin bpíosa sin. An chéad bhosca ceoil a fuair tú, cé a cheannaigh í? Ó, ó Cotts of Kilcock i gCill Dara. Bhíodh, bhíodh clár ar an raidió an uair sin, lár lae agus bhídís ag déanamh saghas bolscaireacht ar bhoscaí ceoil, Cotts of Kilcock, Hohners. Hohners a bhí acu agus th'anam 'on diabhal, arsa mise lem dheartháir. Bhí sé ag obair sa chláirigh an uair sin, Páidí, nár dheas é bosca ceoil. Agus bhí dúil aige Páidí chomh maith sa cheol. Th'anam 'on diabhal, arsa seisean. Tabharfadsa fiacha stampa dhuit is cuir fios ar catalogue nó pé rud a thugann tú air. Agus gheofá pictiúirí dho. Phiocamair amach an ceann so ach go háirithe. Fair play dom mháthair, beannacht Dé lena hanam. Thug sí dhá phúnt dúinn i dtreo an bhosca agus ba mhór an chuid dhá phúnt an uair sin. Agus ná habair le Dainín é in aon chor, a dúirt sí, mar nuair a chloisfeá Dainín ag caint agus sé mar déarfadh sé, 'Aon cheoltóir, arsa seisean, 'níor dheineadar faic riamh ach ag imeacht ina phíce an tsúgartha ó áit go háit agus gan pingin ina bpóca, a déarfadh sé. Agus tá sa diabhal fhada arís

Níor, nach raibh? Ach th'anam 'on diabhal, arsa m'athair, tabhair dom é sin, arsa Dainín. Ar a Chríost, nár thosaigh sé ar An bóthar ó thuaidh chun Tráighlí, an port a bhí aige, bóthar ó thuaidh, an bóthar ó thuaidh, bóthar ó thuaidh chun Tráighlí, cheapfá gurbh é Jimmy Shand é. Ach fé cheann seachtaine ambaist bhí port agam fhéin is ní raibh aon mheas ar Dainín as san amach. Agus a' raibh a fhios a'd go raibh ceol ag Dainín go dtí sin? Ní raibh a fhios. Ní raibh.
Ach d'fhoghlaimigh Dainín a chuid ceoil Bhíodh Seán Coughlan ceoltóir an-mhaith áitiúil ab ea é. Bhí sé sna tríochaidí anonn i Meiriceá agus bhíodh bosca ag Seán. Is ceoltóir mór i Chicago ab ea Seán agus ná bheadh daoine amuigh san oíche. Bhíodh ceol ag do mháthair, a mbíodh? Bhí an-amhránaí ab ea mo mháthair. Ó, bhí ballads. Álainn ag mo mháthair agus ballads Béarla chomh maith. Dúirt tú gur gar don Daingean í. Sea, Baile na Buaile.
Cén sloinne a bhí uirthi?
Cinnéidigh.
Ó b'ea. Cinnéidigh ab ea, sea. Agus bhí deartháir aici, Seán Kennedy, Johnny, agus bhí sé sin san IRA agus cuireadh é sin isteach san arm, chuir an IRA isteach in arm Shasana é roimhe sin, Céad Chogadh Domhanda san, chun foghlaim conas gunnaí is rudaí a láimhseáil go dtiocfadh sé thar n-ais agus na leads a mhúineadh. Plean a bhí ann, mar Ó, plean a bhí ann agus ná cuireadh amach an Fhrainc é, ag troid. Ach nuair a bhris an cogadh amach 1916, ná dh'imigh sé i rud go dtugtar as Béarla AWOL air. D'imigh sé gan cead agus léim sé ar steamer, tháinig sé isteach go Port Láirge. agus bhí sé i dteannta Ryan's Men feadh seachtaine sar dtáinig sé anuas abhaile. Sea. Agus sé'n rud a, ainm a baisteadh air ansan ag muinntir na h-áite ná Johnny X. Agus sé'n t-ainm a baisteadh Johnny X, ex-soldier. Ó, sea. Bhí san. Agus nuair a bhí mé ag scríobh leabhar mar gheall air agus déanfaidh mé leabhar a scríobh mar gheall air. Sea. Sin é an ainm a bheidh ag an leabhar, Johnny X. Agus bhí tú ag rá liom uair eicínt cheana faoi Johnny X. Sea. Seo, b'uncail duit é seo anois agus seo, beidh an chéad leabhar eile faoi seo. Ó, beidh. Níl aon dabht ansan agus caithfidh mé úrscéal stairiúil a dhéanamh dó. Sea, agus nuair a tháinig sé ar ais ansin, bhí sé mar cheannródaí ar an mbrainse áitiúil den IRA, ar sé ann? Bhí sé sa Lispole Ambush. Más ea?. Bhí sé ann. É féin agus Jack Breasail mar a bheadh siad a chuid ar a ghlóbhta agus a teannas. Mar bhí scéit orthu. Tuigim anois. Bhí scéit orthu.
Sea. As an fíor.

mise mar scríbhneoir agus is dócha caithfidh beagán an ádh a bheith leat. An bhfuil tú aitheanta anois mar dhuine de scríbhneoirí móra na tíre, de bharr an méid sin? Tá súil agam go bhfuilim. Tá súil agam go bhfuilim. Agus ina theannta san, déarfaidh mé an méid seo, caithfidh beagán den ádh a bheith leat mar scríbhneoir de, mar tá a lán scríbhneoirí maithe san am ná fuair aon aitheantas riamh, agus sé an trua. Ach nuair a fheiceann siad, níl mé ag caint anois ar Chiarraí mar tá aithne forleathan ort, ach fág Ciarraí as, ach Tóigfidh muid Cúl an tSúdair i gContae Laoise. Téigh ag siúl síos an sráid ansin agus feicfeadh duine eicínt Maidhc Dainín. Ab iad na leabhra anois a tharraingíonn siad anuas air, nó an ceol, mar a déarfá. Leabhra is mó. Leabhra is mó. Mar, d'you see, tá a lán daoine óga ag déanamh mo leabhra san Ardteist. Tuigim anois. Agus tá mo phictiúir amuigh ar an gclúdach.

Agus d'fhéadfainn aiste a scríobh ar aon rud, tabhair focal amháin dom. Sea, agus bhí tú in ann é a dhéanamh. Cuireadh dúshlán orm uair amháin,
ná fiche leathanach a scríobh, ach focal amháin, agus dúirt más féidir liom an focal a thogha mé féin, scríobhfaidh mé 30 leathanach air, arsa mise. Sea. Agus sin an focal a phiocas ná croí. Croí.

Ach. Bhuel, aerach sin, tá siad ag baint mí-úsáid as an bhfocal san fé láthair. Bhuel, tá, ach an t-úsáid atá mise a bhaint as, níl aon bhaol. Sea, níl aon bhaol ortsa. Níl, dá ndíola, dá ndíola. Bhí an lá nach raibh tú chomh haerach sin ó thaobh do mhuintire, déarfaidh muid, beart deartháir leat. Bhuel, deartháir agus deirfiúr leat a cailleadh go hóg agus iníon leat, go bhfóire Dia orainn. Iníon liom, deineadh, agus bhuel, tagann sé go dtí doras gach éinne, a Mháirtín, is cuma cé hiad agus cuma chomh maith atá an saol ag dul duit.

Le pian agus ní raibh faic fágtha di ach a fráma.
Agus deirfiúr leat freisin go. Deirfiúr óg cailleadh í sin go hobann taom croí i Meiriceá. Ag cén aois?
Bhí sí timpeall ar 40. Timpeall 40, luath sna 40. Agus tháinig buille trom ansin ort. M'iníon cúig bliana go leith ó shin meachta na ham Deirdre agus. Cailín álainn ní raibh sí riamh breoite ina saol.

Shíl mé sa diabhal áit ar bith a raibh siad a sluaisteáil ime le sluasaid adhmaid go mbeidís in ann breith ar chamán i gCiarraí agus Craobh na hÉireann a bhuachaint in aon bhliain amháin in iománaíocht agus i bpeil. Ach b'fhéidir ná tuigeann tú é seo, a Mháirtín, ach sé Ciarraí an chéad chontae riamh a bhuaigh a bhuaigh na hiomáin. Ó b'iad.
Siad. Muise b'iad.
All Ireland na hiomáin.
Ó siad a bhuachaint. Sea.

An tseachtain seo chugainn ag an am céanna agus clár eile againn. Ach idir an dá linn anois, coinnígí féin ag sluaisteáil, ag caint agus ag comhrá agus thar rud ar bith eile, go dtuga Dia sláinte dhaoibh ar fad. Ar an seoigh.